a bịa n'òmenànị Ìgbò ọ bụrụ nà nwaada nwụọ o nwee ife ndị Ìgbò nà-àkpọ ije zie ozi nwaada mbà nà-àsụ n'onu n'onu ànyị mà em ụfọdụ ya-asịkwa na technology etekigo over a lot of things mana ajụjụ m bụ obodo ọbụla nwe ka ha si eme nke ha kedu onye ọbụla bụ onye Igbo nne ya bụ nwaafọ Igbo e wee mechaa ọ bụrụ na nwaada anwụọ kedu ka ndị Igbo si eje eje ezi ozi nwaada na ọ bụrụ na nwaada nwụọ amara m unu aghọtala ife m na-ekwu nwaada nya onye ọbụla bụ nwaanyị wụ onye igbo jelu di ọ bụrụ na onye ahụ bichie ndụ wee naba obodo Ijite. Kedu ka e si eje ezi ozi ma ọ bụrụ na nwaada nwụọ? That is my topic this morning. Amara m unu niile nọ ebe a ma ndị nọ na comment section biko ebe onye ọbụla nọ na ee eh, ọ bụrụ na ị etile anyị ọnụ n'okwu send your request ka i gbagote enu ị bụkwalụ nwaada ma nwoke ma nwaanyị na ị nwere experience ya send your request ka i gbagote enu ka e bugote gị enu biko ọ topic m chọ ka anyị nee anya na ya n'ụtụtụ a ije zie ozi nwaada ma ọ bụrụ na ọ nwụọ ebube afụ m na ị dị busy
Um, ụmụnna m alụkwanụ o?
Daalụ nna, kee ka i mee? Adị m mma. Na Eh, ụtụtụ thank God. Asị m nke onye chiri ya zere. daalụ. Ee, maka m mere onye ọbụla. Ka chi dị mma dịrị anyị niile n'ofu n'ofu. Ise. Um, dịka ihe ị jụrụ, ihe a wụ ihe dị mkpa. n'ala Igbo ka onye ọbụla kwesịrị ịma emetahụ ya n'ụka dịka nwaada nwaada gara ije di e mechaa e lee ya afụhụ ya ọ wụ ya mere o jiri dị oke mkpa na nwoke jere na ezinụlọ ọbụla gaa kpọpụta nwa ada na o kwesịrị ka ọ lụọ ya dịka esi alụ ya ka nwaanyị mee ihe isi ya kwụọ ụgwọ isi ya mee ihe ọbụla ka esi lụcha anya ọfụma oge ahụ ọ dị ndụ maka na ọ wụrụ that na ele nwaada dị otu a ahụrọzi ya otu ahụ esikwa alụ ya oge ọ dị ndụ ka e ga-esi wee lụkwa ya oge ọ nwụrụ anwụ maka na ọ ya-adịzi ọ wụrụzie na ka iji wee maa atụ ọ wụrụ na ihe ga-efu gị 10,000 oge ahụ ọ nwụziri anwụ o nwere ike na-efuzi onye ahụ 30,000 na ihe ndị o nwere ike imesi and ọ dịrịrị oke mkpa ma a na-eme ya nke ọzọ wụ ọ wụrụ that na ele nwa ada dị otu a afụhụzi ya ọ wụrụ na ọ wụ n'ụlọ ka ọ nọrọ wee nwụọ ime ugbo ha abịawa ha like ise ndị mmadụ ha ala abịawa ha like kpania asị ha okay ihe ọbụla unu na-eme go on mana afụbere m ebe a na-asị ihe ọbụla unu na-eme go on ha ya-asị ha na ha na-abịa then a ga na-atụwadị anya ọ wụ ha nwa ka ọ dịrị ịdecide mgbe ha likeiri iji wee bịa maka na e nwere nke mere na side anyị na-etebeghị aka onye nke oge ụtụtụ ka o jiri wee nwụọ mana ebugara ya emechiri ụzọ ahụ mgbe ndị nwe ya jiri wee bịa mgbe ndị ụmụ that is mgbe ndị ụmụ ndị nwe ha ndị nwe nwaada jiri wee bịa wụrụ oge mgbede good morning mgbe ndị nwe nwaada jiri wee bịa wụ oge mgbede ka ha jiri wee bịa so and ọ wụ ị nwedị ike ime ihe ọbụla ị ga-edikwa ebujekwana ya na eh, akpa nchekwa ozu ị gaghị ebuga ya ebe a na-echekwa ozu without ndị dị otu a ịpermit gị ndị nwe nwada ịpermit gị enweghịkwa onye ga-aga ebe ahụ mee ihe ọbụla ọkwa ndị ahụ wụ ndị nwe nwada a ga-emepe ụzọ sị ha ngwa ha bịa bịa lee kpọrọ ụmụnne ya bịa ha bịa lee na ọ wụ eziokwu na ihe ndị a bịara zi anyị na ọ wụ eziokwu before a sị ma a ga-eli eli ma a ga-ebuje mortuary even ndị nwe nwa ụmụ ụmụ nwada guys ndị nwaada a mụrụ n'afọ enwedị right ịsị na mama ha na a ga-ebuje ha a ga-ebuje ya ebe a na-echekwa ozu ma ndị nwe guys ma ndị nwe mmadụ ndị nwe nwaada asị na a ga-eli ozu ndị nwekwanị enwedị any right ha nwere sọsọ ndị nwere right that moment wụ ndị nwe nwada ọ ha nwa ya asị ma a ga-eli eli ma a ga-ebuje mọchụarị otu a ka o si wee dị then abịakwana mgbe a ya eli eli oge a ya eli ya ọkwa ebulata ya mgbe ebulatakwara ya ma ọ bụrụ na ebujere ya ebe a na-echekwa ozu ebulata ya buruo ya ụlọ bukwuo ya ebe a ga-anọ wee fụ ya ọkwa ndị nwe mmadụ ndị ụmụ ndị nwe nwada ọ ha nwa ya ebu ụzọ wee bịa ka ha lelee ma ọkwa nwanne ha ka ebutatara ha lelechaa ma ọkwa nwada ha ka ebulatara then ndị nwezi ụlọ family abịazi elewezie before other people abịa lelewe then ọkwa ndị nwe ozu ndị nwe nwada ga-abịa sị na ọ wụ ebe a ka ha chọrọ ka elie nwanne ha then ọ wụrụ na e nwere nye na-aga wrong oge nwaada gara ije di ahụ mgbe ahụ ka ndị nwe nwaada ya abịa bọsịtawa bọsịtawa nsogbu niile dị oge ahụ sometimes ọ na-ebute ihe dị otu a na-ebute sometimes ndị nwe ozu ndị nwe nwaada asị na ha ya ebu nwaada ha wee laa gaa be ha ga lie ya sometimes ọ wụrụkwana na ihe gara ọfụma ịghọtara ha apamitie ya e mee nye niile peaceful so ọ wụ ya mere o jiri dị mma ọ na-adị mma ịhandle nwa ada very careful n'ala Igbo maka na e nwere ihe ga-eme o mee mgbe nwa ada dị ndụ mgbe a ya echetazi ya wụ mgbe ọ nwụrụ anwụ ke ga-awarantị nsogbu warantịkwuo ibu nwa ada dị otu a wee laa be nne ya na nna ya wee gaa lie ya na-enyekwa ehi ndị nwe mmadụ a ọ bụrụ na eliri ya na be di ya ahụ ọ na nye niile gara ọfụma na eliri ya na be di ya mainly a na-ejikwa ehi wee na after elichara ozu a na-akpụnye ndị nwe nwa ada ehi ịghọtara a na-akpụnye ha ehi I think na nye a na-eji akpụnye ehi a wụ that na ejiri ya mee mgbanwe ejiri ya mee mgbanwe ịghọtara kpụrụnị ehi nwanne unu nwaanyị enigo ya na be anyị kpụrụzienị ehi